ndewonu ndị be anyị abịakwa m ọzọ ka mụ na unu nọkọ ive m ji maka ya bịawa taata bụ ka m kọwapụta na unity amaka n'ebe ndị Igbo nọ ị ghọtago maka na Chineke e, gọzili anyị mee anyị isi chọrọ ka anyị nọkọ ọnụ na ekwensu na-agba anyị mgba okpuru maka ị bịa kịta na Anambra steeti ị vụ na otu chineke ive chineke nyere anyị bụ industry ị na-emepe industry anyị na-emekwe anyị na-emekwe business ma companies na-agụkwa akwụkwọ ị bịa n'Imo steeti Imo steeti bụ akwụkwọ ka va na-agụ na-emekwa style of business then ị bịakwa na Abia steeti Abia steeti na-agụ akwụkwọ na-eme business ị bịa na Enugu steeti Enugu steeti na onwe nye na-alụ ọlụ aka na-emekwa business ị bịa na Ebonyi steeti Ebonyi steeti bụ ọlụ aka anyị niile dịcha mkpa ọ ya ka chineke ji wee dokọọ anyị ọnụ ị ghọtago ehe ị ma na ọnọ ọnọdụ ka be eze e nwere mpụ nwee nwee enu nwee ana ị ghọtago na be eze otu a ka anyị si wee nọrọ maka anyị bụ ndị a gọzili agọzi mana ekwensu bịa na-agba anyị mgba maka ọ chọrọ ka anyị nọkọ ọnụ ị ghọtago and o teego anyị complain be anyị bịa anyị na-ekwu na anyị anọkọrọ ọnụ na anyị anọkọrọ ọnụ ọ bụrọ mmadụ ga-emelụ anyị ya ọ kwa anyị nwa ga-atụba alo ka anyị ga-esi wee nọkọ ọnụ maka na ihe m ji ekwulu bụ na na ekwensu ma ka o si dụ na ọ bụ na anyị nọkọ ọnụ na nsogbu ga-adụ o wee were nke ahụ wee sodo anyị a bịa onye ọbụla na-achụgharị ibe ye ọ dụrọ mma ibe ije anyị n'anya na obodo niile mepere emepe va ncha nọkọrọ ọnụ at least onye ọbụla na-recognize ive ibe ye na-eme ọ kwa ị ghọtago and otu a ka chineke ji wee gọzie anyị na onye ọlụ aka bịa enyere onye na-agụ akwụkwọ onye na-agụ akwụkwọ enyere onye business aka otu a ka anyị si wee nọkọcha ọnụ otu a ka anyị si wee gọzie anyị ọ kwa ị ghọtago so na ive anyị ya na-ekwu bụ na oge ezugo ịcomplain ị ghọtago ka anyị na-emezila onwe anyị na-ewusi onwe anyị good ọ maka ọ kwa ị ghọtago ehe na ọ bụrọ oge ọbụla anyị na-acomplain ka anyị fight kene nya bụ ekwensu ị ghọtago ehe maka na anyị nọkọ ọnụ ọ ga-enyelụ anyị niile aka izuru ezu anyị needili one another anyị needili one another biko ka a kwụsị oke disunity anyị na-eme maka ọ narọ e-lead anyị ebe anywhere anyị emeghị one anyị emie ị ghọtago mhm. na ive anyị needizi kịta ive m ji bịa bụ ka m gwa anyị na anyị needili ife anyị supposezi ị na-eme from today bụ ị na-agọ ọfọ na-eme ekpele nke onye ji nyara ọ bụla onye ọ bụla onye ụka ya na-eme ekpele n'ụka onye omenana a na-agọ ọfọ na-agọ ọfọ ka anyị esi wee nọkọ ọnụ na ịnọkọ ọnụ amaka o nwerọ ulu dị na mgbasa agbasa mana ulu erike na ịnọkọ ọnụ biko ka anyị fụ onwe anyị n'anya na ọ nya ka eji wee kwuo n'igwe ka ịghọtago and ịma na igbo amaka igbo amaka anyị na-ekwu mana ụfọdụ n'ime anyị anara etake action amakwu the meaning ịghọtago m wee na-asị na m na-ebido from onwe m wee na-agọ ọfọ wee sị na ọ ga-adịla anyị niile na mma anyị ebido nọkọba ọnụ onye ọbụla tinyere ọgba aghara ịghọtago ekwensu aka ga-awụ ya na ana ịghọtago enu na ana ya enyere anyị aka chineke chukwu okike abịama anyị agbakwute gị ka i nyere anyị aka ka anyị nọkọ ọnụ ise bikonu onye ọbụla gọsiwe ọfọ ike onye ọbụla mebe ekpele ka anyị nọkọ ọnụ na nnọkọrịta amakakwana ịghọtago ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke kenechukwu onye agwalu kwe agwakwu ya ọzọ onye nweta ozi anyị atụsa anya